Bhí an seomra néata, teolaí, na cuirtíní druidte, lampa boird ar cheachtar taobh den chathaoir uilleach. Ar an chornchlár bhí dhá ghloine, uisce sóide agus buidéal uisce beatha. Taobh leo bhí an buicéad, lán go béal de chiúbanna oighir. Bhí Máire ag fanacht ar a céile teacht abhaile. Ar a deich nóiméad chun a cúig, chuala sí an carr ag tarraingt isteach ar an ngairbhéal. Bhí Tom tagtha, poncúil mar ba ghnách. Chroch sé a chóta agus a hata ar an chrochadán sa halla agus isteach sa seomra suite leis. Phóg an bheirt a chéile agus shuigh sé ina chathaoir. D'ullmhaigh Máire na deochanna, thug ceann do Tom agus an ceann eile di féin. Suaimhneas, compord, bhí go maith agus ní raibh go holc. Bhí meas mór aici air, an tslí a shuigh sé go cumasach, an tslí a ghluais sé timpeall, fear chumhachtach, cumasach. Fear ard, téagartha, muiníneach, ceannasach. Ghráigh Máire é le lán a croí. D'fhéach sí ar Tom ag slogadh an ghloine. Léim sí suas chun é a líonadh arís dó. 'Suigh síos, a dúirt sí. 'Ar mhaith leat greim bia? Bheadh sé réidh agam duit gan mhoill. Níl aon rud uaim arsa seisean. Suigh síos. Suigh síos nóiméad. Caithfidh mé labhairt leat. Tá sé ar m'intinn agam le fada fada anois. Bainfidh sé geit asat agus is trua liom sin. Tá caidreamh agam le bean eile. Tá sé ar intinn agam dul chuici. Tabharfaidh mé airgead duit, agus an teach, agus rud ar bith eile atá uait. Féachfaidh mé chuige nach mbeidh díth ort. Níor thuig sí focal a dúirt sé. Caithfidh go raibh sí ag brionglóid. Sea, sin é. Níor chuala sí an scéal i gceart. Thiocfadh sí chuici féin gan mhoill. Ullmhóidh mé an suipéar, ar sise i gcogar. Trasna an urláir léi, níor mhothaigh sí é. Bhí néal dorcha ar a hintinn, ar a súile. Siúd léi mar a bheadh róbat. An chistin, an lasc solais, an reoiteoir. Thóg sí rud as clúdaithe i bpáipéar gréiscdhíonach. D'oscail sí é. Spóla uaineola. OK, mar sin, uaineoil don dinnéar. Thóg sí isteach sa seomra suite é. Bhí Tom ina sheasamh ag an fhuinneog, ag féachaint amach ar spéir na hoíche. Bhí gach rud ina thost gan focal ná fuaim. In ainm Dé, ná tosaigh an dinnéar dhomsa, ar seisean, gan tionntú. Táim ag dul amach. Gan smaoineamh ina hintinn, gan focal, shiúil sí ina slipéir suas chuige. Luasc sí an spóla go hard agus thug síos ar a cheann é. buille láidir, clabhta marfach, spóla uaineola reoite amhail le barra iarainn é. Thóg sí céim ar ais ag fanacht. D'fhan seisean ina sheasamh bomaite nó dhó, ag luascadh ó thaobh go taobh. Ansin thit sé de phlab ina chnap ar an chairpéad, chomh marbh le hart. Tháinig Máire chuici féin go mall, fuar, cineál ionadh uirthi. D'fhéach sí ar an chorp. Bhail, mharaigh mé é. Ní bheidh sé ag dul amach anocht. Go tobann, ghlan a hintinn. Miorúilt! Bean bhleachtaire! Bhí a fhios aici go maith an pionós a bheadh i ndán di. Bhí sin sásúil go maith. Ba chuma léi. Chun an fhírinne a rá, faoiseamh a bheadh ann. Ach cad faoin leanbh a bhí á iompar aici? An mbeadh sí i bpríosún ar shaolú an linbh? Ní fhéadfadh sí ligint do thragóid mar sin titim amach. Ní ghlacfadh sí seans air. D'iompair Máire an spóla isteach sa chistin, chuir sí ar thrádaire bácála é agus isteach san oigheann ar lántheocht. Nigh sí a lámha agus suas léi go dtí an seomra leapa. Shuigh sí os comhair an scátháin. agus chuir a smideadh uirthi féin. Chóirigh sí a cuid gruaige, chuir sí a cóta uirthi agus siúd léi go dtí an siopa áitiúil. Hello, Sam. Dia duit, a Bhean Uí Lamhna. Dé mar atá tú? Tá mála prátaí uaim agus canna piseanna. Ní theastaíonn ó Tom dul amach ag ithe anocht. Tá sé tuirseach. Is gnách linn dul amach gach Déardaoin agus anois rug sé orm gan glasra ar bith agam sa teach. Cad faoi feoil? Níl feoil uaim. Tá spóla breá uaineola agam san oigheann, ámharach go leor. Thóg mé ón reoiteoir é níos luaithe. Níl a fhios agam ar cheart cócaireacht díreach ón reoiteoir, ach glacfaidh mé an seans air. An dóigh leat go mbeidh sin ceart go leor? Ní dóigh liom féin go ndéanann sé difear ar bith. An Kerr's Pinks atá uait? Sea, cileagram led' thoil. Aon rud eile? Cad faoi sciar den chíste cáise? Tá a fhios agam go dtaitníonn sé le Tom. ar fheabhas. Déanfaidh sin. Bhrostaigh Máire abhaile agus an beart ina láimh. Bhí sí ag meabhrú di féin nach raibh rud ar bith cearr. Bhí sí ag filleadh abhaile dá fear, a bhí ag fanacht ar a shuipéar. Dhéanfadh sí béile blasta dó mar bhí sé tuirseach tar éis an lae. Dá dtarlódh tionóisc ar bith nuair a bhí sí imithe, bheadh sí suaite agus trí chéile. Ach cad a bheadh cearr? Nach minic di ag fáil teachtaireachtaí ó shiopa Sam? Sea, bhí gach rud ina cheart. Coinnigh srian ort féin. Bí nádúrtha agus réadúil. Ag teacht isteach sa teach di, bhí sí ag crónán fonn beag. Tom! Tá mé ar ais. Beidh mé leat gan mhoill. Nuair a chuaigh sí isteach sa seomra suite, chonaic sí Tom ina luí, a chosa lúbtha, a cheann cromtha taobh leis an tolg. Rith sí trasna, ag osnaíl agus ag caoineadh. Rith sí go dtí an fón agus ghlaoigh naoi naoi naoi. Go tapaidh a dúirt sí leis an guth Tar anseo láithreach, tá Tom marbh. Cé atá ag caint? Máire Ní Lamhna, bean Thomáis Uí Lamhna. Beimid leat gan mhoill. Bhí an scúdcharr ag an doras i bpreab na súl. Bhí aithne mhaith aici ar na hoifigigh. Scrúdaigh siad an corp. An bhfuil sé marbh? ar sise i gcogar. Tá. Cad a tharla? D'inis Máire a scéal go gonta. Chuaigh sí chuig an ngrósaeir agus ar fhilleadh di chonaic sí ina luí ar an urlár é. Tháinig scata eile isteach, dochtúir agus beirt bhleachtaire. Bhí aithne aici orthu go léir. Ansin fear na méarlorg. Bhí cogarnaíl agus caint faoin anáil agus ceisteanna ar Mháire. Ach bhí siad cuirtéiseach agus báúil. D'inis sí a scéal arís. Féach, sin an fheoil san oigheann go fóill. Féach, Sin iad na lón earraí a fuair mé sa siopa. Tháinig mé abhaile, ar sise go croíbhriste, agus bhí sé ina. B'éigean di stop. Bhí na deora ag sileadh léi. Tar éis tamaill, d'imigh an dochtúir, an grianghrafadóir agus fear na méarlorg. Ní raibh ann anois ach an bheirt bhleachtaire agus beirt gharda. Mhol duine díobh di dul go teach a deirféar a bhí ina cónaí sa chomharsanacht, ach b'fhearr léi fanacht mar a bhí sí. Glac tamall duit féin ar an tolg, arsa Jack Noonan. duine de na bleachtairí. No, b'fhearr liom seasamh, ar sise, agus í ag bogadaíl anseo 's ansiúd. Ba léir, de réir Jack, gur maraíodh Tom le clabhta trom ar chúl a chinn le barra iarainn. B'fhéidir gur thóg an dúnmharaitheoir leis é. nó seans go raibh sé sa ghairdín. An mbeadh a fhios agat, arsa Jack, an bhfuil rud ar bith sa teach a fhéadfaí a úsáid, vása miotail nó castaire nó aon rud den tsórt? Ní raibh a fhios ag Máire. B'fhéidir go raibh castaire sa gharáiste. Lean an cuardach tamall fada eile, ar fud an tí agus lasmuigh. Chuala sí na coiscéimeanna ar an ghairbhéal. I ndeireadh na dála, bhí siad ag éirí tuirseach. Ar mhiste leat deoch a thabhairt dom, Jack, led thoil? Dhéanfadh braoinín uisce beatha maitheas duit, arsa Jack. Seo duit. Bíodh ceann agat féin. Caithfidh go bhfuil tú tuirseach traochta. Agus do chompánaigh, bíodh deoch acu freisin. Chuir Jack fios ar na gardaí eile a bhí lasmuigh. Tháinigh siad isteach agus shuidh siad. Bhí gloine ag gach duine díobh. Féach a Mháire, tá an oigheann ar siúl go fóill agus an fheoil ann. A thiarchais! Rinne mé dearmad glan air. Múch é le do thoil agus tóg amach an uaineoil. Tá súil agam nach bhfuil sé dóite. Nuair a thóg Jack an spól amach, leath an boladh ar fud an tseomra. boladh blasta feola rósta. Caithfidh go bhfuil ocras an domhain oraibh go léir. Tá sé i bhfad i ndiaidh am suipéir daoibh, agus ní mhaithfeadh Tom dom muna gcuirfinn fáilte agus cóir romhaibh. Ithigí libh, tá an uaineoil réidh. Ní thiocfadh linn. Déanaigí Maidir liom féin, ní íosfaidh mé greim. Ba mhór an gar dom é ach béile a bheith agaibh. Mholfadh Tom daoibh sin a dhéanamh. Ar aghaidh libh. Bhí leisce ar na hoifigigh Ach chuir Máire orthu, agus faoi dheireadh chuaigh siad isteach sa chistin agus thóg siad na plátaí amach. Thug siad faoin uaineoil. Bhí siad ag caint eatarthu féin. Ba cheart go mbeimis ábalta an uirlis sin a aimsiú, arsa Jack. Mo thuairim go díreach, arsa duine de na gardaí. Ní thógfadh an coirpeach an barra leis. Tá sé anseo in áit éigin. Déarfainn go bhfuil sé sa teach faoin ár srón, arsa Jack. Bhí Máire sa seomra eile ag scig-gháire go rúnda.